ndị ụmụada unu na-arụkwa ọrụ unu ji wee bụrụ ụmụada nke a bụ ajụjụ m chọrọ ịjụ unu unu ama na o nwere iwu na-achị nwaada unu ama na o nwere nsọ nwaada na-asọ unu ama na o nwere chi na-eso ndị ọkpụ ndị ọkpụ unu ama na ọrụ unu na-eche unu mmadụ ole na-arụ ọrụ ha dịka nwa ọkpụ ị ga-abụ nwa ọkpụ i wee nọrọ be di gị wee bata be nna gị ị fụ na ihe na-emebi be nna gị gba nkịtị ị na-eche na ọ bụghị ọrụ nwa ọkpụ nwa ọkpụ bụ ime ka ezinụlọ dị mma ọ bụ ọrụ nwa ọkpụ ime ka udo bata n'ezinụlọ ọ bụ ọrụ nwa ọkpụ ime ka ife dị n'ezinụlọ ọ na-eme ọ gbajuo doro na ezinụlọ be nna nwa ọkpụ nwa ọkpụ wee si be di ya wee nata be nna ya ọ chịrị aja elu wee kwuo okwu ọma na ezinụlọ ya ka ihe niile na-agba aghara aghara wee mee gịnị wee dere duu ka ọchịchịrị ọbụla dị n'ezinụlọ ya wee mee gịnị wee bụrụ ife mana ugbu a ụmụ ọkpụ anazị arụ ụdịrị ọrụ ahụ kedu ikpeazụ ị nara be nna gị ruo gbapụ akpụ ụkwụ kwụrụ chịrị aja wee kwuo okwu dịka nwa ọkpụ ugboro ole ka ị megoro na be nna gị ihe a bụ ọrụ gị maka na ọ bụrụ na ị bụ nwa ọkpụ i wee kwado na be nna gị nne mara ọrụ gị rụọ nke ọma ị bata na be nna gị agbala nkịtị o nwere ihe i kwesị ịma dịka nwa ọkpụ ị bata na ezinụlọ be nna gị gbapụ akpụ ụkwụ ị gba n'ụkwụ gị kwuo okwu ọma na be nna gị ọ bụrụ na ọ ya-ekwe gị omume chịrị aja wee chịrịe ya elu wee kwuo okwu ọma na be nna gị nke a bụ ọrụ nwa ọkpụ ọ bara gị na ntị maka na ndị Igbo kwenyere na okwu ọbụla si n'ọnụ nwa ọkpụ pụta na-adị ile mana gịwa bụ nwa ọkpụ ị kwetaghị nke a ma gịwa bụ nwa ọkpụ ị dịghị eme dịka e si wee chọọ ị bata na ezinụlọ esemokwu adị sọsọ ọrụ gị bụ itisa ezinụlọ be nna gị sọsọ ọrụ gị bụ ịbịa wee were aja wee kwanyere nwanne gị n'ukwu wee sị ya sobe nwunye ya na nwunye ya na-eme ihe na-eme n'ezinụlọ kedụ ọrụ gị na be nna gị ọrụ gị abụ ịbịa saa ya ọ bụrụ na be nna gị adịrọ mma nwa ọkpụ ị kwesịghị ịbịa jiri aka mekwuo ka ọ ghara ịdị mma ọrụ gị bụ ime gịnị ịchịkọta dozie hazie chịkọ ihe niile mee ka ọ mee gịnị ka ọ dị mma ọkụ ọbụla na-enwu na be nna gị ọ mee gịnị ọ dajụọ mana ụfọdụ na-ana be nna fa jee tinye ọgba aghara na be di fa wee gwa ha na ọ hanwa bụ ihe na-ekwu na ọ hanwa bụ onye na-ekwu ihe na-eme n'ezinụlọ be nna ha ịbịa tinye ọgba aghara marakwa na ị bụ nwa ọkpụ rụọ ọrụ dịka nwa ọkpụ nwa ọkpụ bụ udo ka ọ na-etinye n'ezinụlọ nwa ọkpụ bụ udo ka ọ na-eti n'ezinụlọ be nna ya ọ dịghị eti ọgba aghara ị ga be nna gị rụọ ọrụ gị dịka nwa ọkpụ kwuo okwu ọma na be nna gị mee ka be nna gị bụrụ ebe bụrụ ebe a gọziri agọzi kwee ka be nna gị bụrụ ebe a na-asọpụrụ kwee ka be nna gị bụrụ ebe ife dị kwee ka e jiri na-ama atụ be nna gị o nwere ụfọdụ ndị bụ nwa ọkpụ ha na-asị asị sịgide mmadụ ibe fa ha na-agba izu gbagide mmadụ ibe fa ha bata na ezinụlọ fụ na esemokwu da chọọ itinye ikpe na ezinụlọ kama ha ga-edozi ezinụlọ ha ghasaa ya ha ga-afụ ihe ha ga-afụ ka e si ikpe fụ na ihe niile gbara n'anwụ ha ewere gịnị nkata mee gịnị kpudo ya kpudosie ya ike ka gịnị wee mee ka ha ghara ikwu eziokwu ahụ nwa ọkpụ adịghị afụ ihe ọjọọ gba nkịtị nwa ọkpụ ọ naghị afụ ihe ọjọọ mee gịnị gba nkịtị nwa ọkpụ na-eme ọ fụ ihe ọjọọ o kwupụ maka ana maka echi mana o nwere ndị na-eme ha fụ ihe ọjọọ ha eluo ya n'afọ buru ya n'afọ na-agagharị mana ọ bụghị ọrụ nwa ọkpụ nwa ọkpụ anaghị elu ihe ọjọọ n'afọ nwa ọkpụ adịghị eme ọ fụ ihe ọjọọ mechie anya gafee nwa ọkpụ adịghị eme ọ fụ ihe o kwesịrị ikwu ọ hapụ ikwu ya gafee mana ọrụ ha bụ gịnị ha fụ ihe ọjọọ eme gịnị ha ekwupụrụ maka chi maka ana maka echi ihe a bụ ọrụ nwa ọkpụ ọrụ nwa ọkpụ aka gị na-akwụ ọtọ nwa ọkpụ aka nwa ọkpụ na-akwụ ọtọ aka nwa ọkpụ na-akwụ ọtọ ihe o ji akwụ ọtọ bụ gịnị ọ ya mere e ji asị na ọ bụrụ na nwa ọkpụ kwuo okwu na be nna ya ọ na-eme mana mgbe aka nwa ọkpụ adịghị ọcha ihe ọ sọ ya kwuo be nna ya ọ dịghị eme mana mgbe aka gị dị ọcha ihe ọ bụla i kwu na be nna gị ga na-eme bụ ezi ihe ga na-eme na be nna gị ya mere nwa ọkpụ kwụọ aka gị ọtọ ka ya bụ ị pụta be nna gị kwuo okwu ọma ọ na-emezu n'isi unu niile maka na ịbụ nwa ọkpụ mara ọrụ gị na be nna gị ma rụọ ya dịka nwa ọkpụ ka emesịa